Ócáid dheas bronnadh scoláirí ar fad ag tíocht le chéile agus na aíonna speisialta a bheas thart don tráthnóna. Bhí mé ar bís nuair chuala mé go mbeadh Coláiste Cholmcille anseo mar gheall sin scoil a bhí mé féin aige agus go háirithe casadh le múinteoir Bríd Ní Bhriain, bhí sí sin dhom múineadh féin cúpla bliain ó shoin. So yeah, bhí sé really go deas casadh leo. Is rud iontach go dtiocfadh Foinse le chéile agus Microsoft leis an rud seo a chur ar fáil, mar tugann sé ábhar scéil le déanamh do na daltaí scoile ar fad chomh mór sin, agus ní hé amháin as Gaillimh ach scaipthe ar fud na tíre, agus ansin tíocht le chéile le hócáid mhór ar an gcaoi seo. Tá sé fíorthábhachtach, agus na scoláirí a fhaigheanns na gradaim, aireoidh siad go maith fúthu féin freisin. Bhí sé faoi saint agus conas a rialaíonn sé an saol mór agus conas like, Ceapann gach duine gur like droch rud is ea é agus like uaireanta bíonn sé saghas riachtanach chun an like saol a choimeád beo agus rudaí mar sin. Is as Contae Laoise mé agus táim ag freastal ar Mheánscoil Bhríde i Maighean Rátha. Chuaigh mé go dtí naíonra nuair a bhí mé an-óg agus ansin anuraidh bheartaigh mé dul go dtí Coláiste Íde i gContae Chiarraí i rith m'idirbhliana agus d'fhoghlaim mé a lán Gaeilge ansan.

agus bhí sé faoi cothromaíocht idir mná agus fir agus just bhí mé ag rá b'fhéidir nach bhfuil na cearta céanna acu. sa cheol. Seinnim an fhidil, an fhliúit, an chruit agus an pianó freisin. Ceol traidisiúnta uilig ach amháin an pianó, ceol clasaiceach ar an pianó. Bhuel nuair a tháinig mé
go hÉirinn ar dtús bhí sé deacair ach bhí múinteoir, speisialta agam tar éis scoil chun an Ghaeilge a dhéanamh agus ansin tar éis an t-idirbhliain chuaigh mé chuig an Ghaeltacht agus bhí seans iontach agam an Ghaeilge a labhairt. Tá an-suim agam i gceol pop agus rac is dócha. Is maith liom Kings of Leon agus The Lady Gaga. Tá sé i gceist agam dul go dtí ceolchoirm Oxegen i mbliana mar tá Kings of Leon

Ar ndóigh, tá áthas orm bheith seachtar de na scoláirí is fearr sa tír ag scríobh sa Ghaeilge ag suí os mo chomhair amach, Cáit as Tiobraid Árann, Eileen as Laoise, Emer as an gClár, Enya as Ciarraí, an bhfuil an t-amhrán agat chomh maith? Tá. Peter as Loch Garman, Sinéad as Ceatharlach agus Colm as Dún na nGall. Agus gan amhras, an rang idirbhliain as Coláiste Cholmcille, Indreabhán, a fuair duais sa chomórtas freisin. Comhghairdeachas libhse chomh maith. Deireann a lán daoine nach dtéann sé Nach dtéann sé ró-éasca dóibh aiste a scríobh, cé acu i mBéarla nó i nGaeilge, cé acu déagóirí nó daoine níos sine iad? Tá an comórtas seo ar an bhfód anois beagnach chomh fada leis an nuachtán féin. Agus arís i mbliana tá an caighdeán an-ard ó thaobh na Gaeilge de, ó thaobh líofacht agus blas na teanga, agus ó thaobh na smaointe agus na samhlaíochta de. Dá bhrí sin, creidim gur ócáid cheiliúrtha an-tábhachtach í seo do na chailíní is do na buachaillí atá bailithe inniu, dá gclann agus dá scoileanna ar fud na tíre. Níos mó ná sin, is ócáid cheiliúrtha don Ghaeilge í freisin. Creidim go mbraitheann todhchaí na Gaeilge ar an aos óg agus is cúis misnigh don todhchaí na teanga go bhfuil daoine chomh maith is atá linn inniu fós ag teacht chun cinn.
An chéad duine
gur mhaith linn a thréaslú, sé Buaiteoir na Bliana, bua, gabh mo leithscéal, Buaiteoir na Míosa, Cáit Ní Dheaidh as Meánscoil Naomh Mhuire, An tAonach, Co. Thiobraid Árann. An chéad duine eile ná Evelyn Ní Dhonnlaigh. An chéad duine eile ná Emer Ní Earcáin as Coláiste Fhlannáin Naofa in Inis, Co. an Chláir. An chéad duine eile as an Daingean, bhuel, ceantar an Daingin, Corca Dhuibhne, Eithne Ní Shíthigh as Pobalscoil Chorca Dhuibhne, An Daingean, Co. Chiarraí.

An duine deireanach anseo ná Colm Mac Grianna, Coláiste Naomh Adhamhnáin, Leitir Ceanainn, Co. Dhún na nGall. He went to Coláiste Cholmcille, Indreabhán, Co. na Gaillimhe. So I'm going to ask Sinéad Ní Thuathail, an t-eagarthóir, agus Jenny Ní Fhatharta, teacht chun stáitse chun na duaise. Agus Buaiteoir Chomórtas Aiste na Bliana 2008, 2009, Eibhlín Ní Anluain, Meánscoil Mhaigh Eo, Port Laoise.
Tá caighdeán na nGaeilge ag méadú i gcónaí. Tá dhá rud ag tarlú ó thaobh na Gaeilge de. Tá an. Tá an caighdeán ag neartú agus ag fáil níos fearr. Agus ní amháin é sin, tá i bhfad níos mó daoine ag labhairt agus ag baint úsáid as an nGaeilge, agus i bhfad níos mó suim acu sa nGaeilge. Feicim todhchaí an-dearfach don Ghaeilge, go háirid go bhfeicim go bhfuil i bhfad níos mó suim ag daoine óga ann. Tá sé i bhfad níos suimiúil anois a bheith ag plé leis an nGaeilge ná mar a bhí nuair a bhí mise mo dhuine óg, mo leaid óg, mar ní raibh suim sa nGaeilge ag an am sin. Anois tá an oiread sin rudaí gur féidir leat a dhéanamh. Tá's agat ó thaobh cúrsaí iriseoireachta de, ó thaobh na meáin de, ó thaobh TG4 de, léiriú cláracha de agus freisin cabhraíonn sé leat má bhíonn Gaeilge maith agat, cabhraíonn sé leat ó thaobh postanna a fháil. Bheadh suim níos mó, cheapfainn, ag leithéide Paul Rellis, daoine cinnte a fhostú, dá mbeadh Gaeilge an-mhaith acu, le hais duine nach mbeadh mórán Gaeilge acu.